ị fụrọ mmiri kwụsịra m ji bịa palọ m gwa gị eziokwu ọkwa ị hụrụ adịghị eri adịghị eri onwe dịka mbụla ama abịara ibe ile abịara m ile onye ọbụna m ndị gafeta m kelee ya mamle nọ n'ezi tide da asachi motosaịkụl mmiri ọ bụrụ gị na-akọtọsị ha na-asị na ha abụrụ mmadụ na ha na-agba akwụna na ha na-aya epilepsy na-ekwujọsị ha i kwutọchana ha na na bịawa bịawa chọrọkwa ha bịawa Aja ebe ezi Ọ- ha dịrọ gị mma ọ dị gị mma Gezi. Ị- ị na-asọ nkịta na-erigbu a chere gị dịka mbụ la ka m gwa gị eziokwu ọkwa ị hụrụ ama mgbe ọdebe ọdebewe ihe ọdebewe m ama m sị amadị m na ndị alụwo mbi nga

eziokwu ọ hụrụ gị n'anya nwa ahụ bụ ezigbo mmadụ ọ sị ma m gwa gị lee ha lee lee lee hụrụ gị maka ewela iwe maka ha mere ehi ahụ ọ na-agwa m ma m rịa ọrụ eziokwu ọ bụ ya i richana ha even ị mịa na mmanụ niile dị ha n'arụ mịa ma mmiri mịcha ihe hapụzi ya chapụta ha na-aga na ị wụ sharp shooter ị ga na fa

Jeff na Sofia, ị chọrọ unu mma

ị makwara o kwuturu okwu ụbọchị a si ka anyị hapụ ebe anyị na-akwụ chọọ ebe ọzọ ị ma anyị kwuru ekwu si ka anyị gbanwee ebe ahụ anyị na-akwụ ọ ya nwa ọkwa ekwuru m esi m kwuru ya ọ na-eche na ọ egwuregwu ka m na-egwu ọ hụkwara ego niile maka ụlọ anyị ga-akwụ ma nke nọ anọ before anyị akwata n'ụlọ a chere ego dị

onye nke ọzọ abịa o tinye di ya aka n'ukwu n'ihu gị n'ihu m ka m marakwa na ọ bụ di ya ndị na-abịa eme otu a nke gbawasịchara m obi ọ dịzi m ka sị m gaa kwụọ ụdọ nwụọ nke bịazi m n'ihu kwụrụ na-amị ọnụ ị ma nke ị na-ekwu bụ obele ife a fa mee gị bụ obele ọ fọrọ obele ha ga-anọ n'iru gị chibe ihe

mba ọ dị mma ọ dị mma ọ dị nnọọ mma mana ị na-etinyekwa ndị kọstọma na-azụ gị ahịa n'ekpere maka na ị kwesịrị ịdị na-etinye anyị n'ekpere sị chineke ya biko chineke bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala nye nye ndị kọstọma gị ahịa ka ha lụọ lụta ego bịa na-azụ gị ahịa ka a na-akwụ ụgwọ ka ị hapụ ịdị na-akpụ anyị n'akwa ana m ekpere unu niile ekpere biko ọla ka m na-ala ọrụ m ọsịsọ Ee, ka i je kpọpee shọp ị laikiri ego karịa ee, gọọmenti

250 gị ere. ọ mụ sị gị buo ibu mgbe ị na-ata tọkị ta chikin rie ihe niile ị na ego shọpụ ị na ego nepa ee i bube ebube buji bucha ị marọ

ọ nọchiri yuzu na laptọp ị chọrọ assignment ya onwe jiri browse eche na ọ ga-enwe isi Yes. maka nge ụnụ ma na laptọp m na-eri ọkụ ezigbo ọkụ and ka ọ na-eri ọkụ ihe agba ego Okay ị ghọtara. So all uh, different assignments. Ọ wụ ofu ọrụ different iche nke ya dị iche.
Ụnụ mata na laptọpụ m na ọ na-eri ọkụ ezigbo ọkụ. Ọ ihe mere m ji sị i nye i nye anyị ego cyber cafe ka anyị gaa cyber cafe. I nwere ike inye anyị?

ihe a niile mere ya ọ the whole sọkịt ọ na-arapụ ya sọsọ fan ka ọ na-ahụ Daddy. Ya. ebe na-ekwu Oo. "Hmm, Ọ. ma anyị nwere ọgwa ndị nwere asị dị oge anyị gara akwụkwọ ihe a na-akpọ laptọp a na-ekwu laptọp a na-ekwu browsing almost every two two weeks ya ka a na-ego kaadị prepaid kaadị na-agwa m use laptọp use nne what's up

aga m enyekwa iwu o ma mụnwa ma ha asụghị igbo ọ na-esere m na di m okwu ya ose ya achọkwa m ịma ọ ihe a m na-eme o ọ ihe a m na-eme ọ bụrụ na ọ ihe a na-esere m na di m okwu ya ose ụdị ihe a achọghị m ya

maka maka ego ọkụ ego ego ọkụ a ga-aga a ga-eso n'azụ gị nwanyị chenji m dịka bụ saịlasị okwu ọzọ m ọzọ ka ego ụnụ na-abụ na mgbe ọbụla ụnụ na-abụ mkpọtụ mkpọtụ udo dịkwa ụnụ na-abụ okwu na ụka lekwala m bịa bịa zụrụ mamọtako mineral zụrụ ya kaadị 100 naira nye 500 ka o nye m change ya bụ ọ dị gbamgbo ole adịkwa change ya nwere lelele ụdị change m nwere arakọghị ka akọ onye ọ na-akọ eziokwu edowela m change ahụ ọ na-ekwu okwu a ga-eji akwụ ụgwọ ọkụ ike m ji ị ga-eji akwụ ụgwọ ọkụ cherekwa ka abịa chere ka abịa ụgwọ ọkụ ọ nke ị kwụgoro akwụ ka ọ nke ị ka ga-akwụ akwụ ụgwọ ọkụ nke a ka ga-akwụ
anyị ajụ ị na ego ya bụrụ akụ eju afọ ihe na nkwụ mmadụ ego ọkụ nke a na-akwụba akwụ ị ma mbọsị a mbọsị a nwa nwoke tiri ma ọ nne nwaanyị ka ọ bụ ihe e ji nwaanyị na-esu ya nwaanyị ka abịa ị na-eme ngwa gị eziokwu ọ dịrọ mma ihe were gị anya

Silas Nwa Aba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo Ego m ọtakwa. Ego m ọtakwa.